ịmara ikwuchara gị ekwu onye usoro udo the man a dị happy very happy igbo mụrụ nze mụọ ọzọ anyị abịakwa ka anyị si abịa maka na ife anyị ji maka ya wee nọrọ taa bụ okwu akpụ n'ọnụ nke bụ na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ maka na ụtọ ndụ bụ na ndụ ọ bụrọ n'ọnwụ so o tego anyị ji anụ kepukepu na nwanne anyị nwoke a bụ the chairman and the founder of um, Overman Group na o nwere nnekwu dibịa gwọrọ ya nnekwu oke ite o ji wee vuru ego niile a o vu anyị wee sị ka anyị bịa taa bụ taa ka ọ kọwaara anyị na ọ bụzikwa mm, mmiri a ibe ya na-agbapu ka ọ na-agbapu wee bụrụ Overman and na ọ bụzikwa pọmpụ a ibe ya na-ele n'ime ahịa ka ọ na-ele ka pọmpụ nke ya dịzi iche ee ka anyị marakene dibịa gwọrọ nya bụ oke ite na ibobo a o ji wee bụrụ overman steeti ọwụna o ruo na-enye kọntraktị ọ rụọ mmiri ọ rụcha ya ụmụ igbo enwewe aṅụrị kaduna katsina ama m ebe m ebido ebido currently nyawa jikwa anambra steeti afụ na mmiri dị na anambra especially ọka na ọnịcha hmm? so biko nna anyị ukwu ee on behalf of ndị ụtọ ndụ media house aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ anyị sị ka ị kọwala anyị na anyị aghọtarọ ihe na-eme na ndị mmadụ sị na efe enye ha so ka anyị mara na just si n'elu wee daa wee bụrụ overman so ka anyị marụkene just na-etufughị oge hmm? ok ndị igbo ekene m unu nke onye chiri ya zara nnọọ ndị otu ụtọ ndụ group ana m asị unu deemenụ hmm? deemenụ na ofisi anyị bụ Overman Group nke dị n'Amuwo Odofin Lagos obi dị m aṅụrị na na ndị ụtọ ndụ nechara ndị niile bụ ndị Igbo ji bili nọ na Lagos dịkwa successful welu decide ya na Overman ka ha ya ebu ụzọ wee mee this kind of interview it's a great honor ka ọ wụ to me adị m very happy na ya bụ nwatakịrị na-enweghị ihe ọ bụ 25 26 years ago is now the chairman of Overman Group comprises of pump company and hospitality company ihe a wụ ihe ndị Igbo kpọrọ ya agbamabọyị ọ bụ ya ka m gbara agụgatara m akwụkwọ fụ na ego nna m ji azụ m adụghọ m sị ya nna nwa ebe m ma-eje ịgba bọyị ya duje m ka m je gbaa bọyị ọ nechaa ya ọ fịa ya alụ ọ sị m ihe mere n'ụwa nsogbu adụghọ not only na ọ kwetara na m ma-apụ mana ife fịara ya alụ bụ na ofu nwa ka m bụ ma nwoke ma nwaanyị ka m na-apụ nna m bere akwa tụsa m aja n'etiti aka naabọ na n'etiti ụkwụ naabọ sị m ebe aha m na-eje na chineke ya-eso m eje m wee jebe bọyị at the age of 15 years gbaa bọyị a afọ iteghete ọga m wee lechaa m wee duo m mbọsị o duru m ọ sị na ọ bụ na nwatakịrị a bụ nwaanyị na ọ ya-anụ ya second wife ya maka na ọnwa ji company ya mee ihe ya bụ m wee bido ihe a nyere m 350,000 and Chineke biri n'igwe ma na ọ nweghị nke m tụkwasịrị ya ego a ka m ji wee bido from nothing wee nwee Overman Group today chairman of Overman Group ihe m ji wee na-ekwu ihe a wụ Igbo na-anụ onu m ọ bụghị na oke ite ka eji akpata ego ego mbute aha enyere aka ibutacha anya ihe so osokọtaghị osotaghaghị osowo mgbu ihe eji akpata ego wụ ndidi kobo kobo kobo kobo ọ ghọọ million million nwanne m m bido taba afụfụ gbagharịba ayọrọ m ma mechel ndị agba ọsọ ahịa na line were zụba afịa bido gbaba obodo oyibo butewa afịa leba afịa adị m happy today ịbụ na m na-akọwa maka ka m si were bụrụ mmadụ mhm. maka that history of agbama boy ka m na-asị ndị Igbo sị agbakwana nkịtị ka ọ nwụọ mm. wee na-agwa our youth bụ ndị na-eto eto fa nekwa anya na ife yahoo yahoo a ife ibute ego mbute ebute ego ebutahọ ọ na-egbukwa egbu ọ ha azụkwa azụ na a na-anọ na social media na-afụ mmadụ tata o nweghị onye ọ bụ o luo echi o buru Phantom i si otu ahụ wee jee ịmaghị ihe o mere mhm. chekikwa anya ọfụma let there be history of ka i si kpata ego
maka na aka aja aja
so aka aja aja ahụ a wụ na m bikatara aka n'aja today aha m ebizi aka n'aja mhm. m wee be proud enough na at least mmadụ n'ishii bụ ndị Igbo ka m jekwa durukwa kụzikwara ihe ahụ a kụziri m which I'm sure na most of them arụchara ma ụnọ be nna hmm. rụọ ma na Lagos a na-agba moto bụrụ living witness of this success ndị ahụ m duputere edurukwa ndị ọzọ which I'm sure na some of them edukwana two three four five ụmụ bọyị kedu otu ọ ọ ya bụ sharing of success eh? kama ị ya-enye mmadụ azụ kụziere ya ka e si akụta azụ ka e si akụta azụ ahụ bụ ịgba bọyị i nwee ndidi taa afụfụ e mechazie chineke agọzie gị mana ọ bụ nnọọ nke mbute ego a dị n'aka ndị Igbo ọ bụ ihe eji mara ndị ọ bụ ihe eji mara anyị na aka aja aja Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ agwa m unu na ife a gba n'aka na ejighị ugogbe enene ya ee unu anụgo ihe nwanne anyị nwoke kwuru maka na ife anyị nọ n'ime ya anyị ji maka ya were na-eje mba kwuru mba bụ na ndị nkụzi si na ị gụọ praịmarị 1 i wee gụọ praịmarị 2 wee gụọ 3 ị gụcha ya i wee gụọ sekọndịrị wee gụọ yunivesiti na ịchọ maka na ọ choice ụwa bụ ife decide na ị chọrọ ime ka ihe eme mana ihe anyị na-ekwuzi bụ ka anyị chigha na agbammbọ maka na onye igbo ọwụna kpara ego ụbọchị buru gboo wee ruo taa na-enwe ntọala ego ya etu o si wee malite unu anụghị ihe nwanne anyị kwuru o wee gwa gị that na aka aja aja nke e bidoro na ọ gụkatara akwụkwọ si na ya were jebe bọị papa ya wee kporo aja wee wee ya n'aka na-asị ya jebe na aka aja aja ya ebutere ya gịnị ọnụ mmanụ mmanụ ọ nya ka o ji wee bụrụ chief dọkịta Kevin Ekenedịrịchukwu Ifegbuike Ikenga Iwollo Oghe ji wee dị ebube Ikenga Ọmasi ezigbo mmadụ maka na program anyị a bụ ka anyị tụte ndị youths ma ndị anyị na-eso n'azụ ma ndị na-eso anyị n'azụ ka onye ọbụla jee gbaba mbọ akwụkwọ nsọ sị na ọ ga-esite n'ihe anyị na-eme were gọzie anyị ị kpọọ ihe ị na-eme ihe ọ bụrụ ihe ndị eluigwe si na ya were gọzie gị ụtaba nwanne m kedu ihe ị nwere ịgwa ụmụ Igbo um, ụmụ Igbo ọha ntị m ụka ntị ụnụ ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede ihe anyị na-eme bụ ka anyị wechigha aka klọk azụ ka o wee baara anyị biko nna anyị um, unu ekwuchitecha n'ọnụ mana achọrọ m ịjụ ofu ajụjụ biko ka anyị mata afa onye ahụ ị gbara bọị na onye obodo ebe ọ wụ ka ndị na-afụ ihe anyị na-eme nwee ike na-confirm because ụfọdụ nwere ike asị na onye ma ebe o ji ebute ego bịazie bidozie biznes eh, at the end of the day ọ bịa gwaba anyị na ọ gbara bọị do gwa anyị afa onye ahụ ị gbara bọị ya na onye obodo ebe ọ wụ okay ee ezigbo ajụjụ ka ị jụrụ m ihe a and eh, ewepụ nna mụrụ m onye ọzọ m kwesịrị ịna-akwanyere ugwu bụ onye mere m ihe m wụ yes bụ onye ahụ m gbara bọị ya afa ya wụ chief lambert ụwakwe chief lambert ụwakwe bụ onye mgbagbu ọwa mgbagbu ọwa bụ obodo dị n'ezeagụ local government of enugu state and nyanwa bụ the chairman of ceo lamak limited na coker Odunade ebe a na-ere building material hmm. Hmm? though ọga nke ọ wụ ọ na-anụkwa olu m sị ya na m na-ekene ya n'ihi na ọ nya duru m mgbe m enweghị ihe m bụ wee mee m ihe mụta mụta ihe ọ na-eme si na ya wụrụ mmadụ ndị ọzọ ji si n'aka m mụtakwuo nke m na-eme sikwe na ya wụrụ mmadụ ndị ọzọ si n'aka ha mụtakwa si ebe ahụ wụrụ mmadụ igbo ji wee bụ the richest individual community e nwere na West Africa if not Africa niile maka Igbo abaka thank you very much thank you sir okay eh, ndị ọma na-ege anyị ntị ihe menụ na anyị na the chairman of Overman ga-esorozi ka ọ kpọgharịa anyị gosigasị anyị ihe meshin ihe ha nwegasịrị n'ọfịs ha anụnwa maka na nwoke na-atụ ma nke eji agbapụ mmiri were kwuo nwee nke eji kwuo nwere ife ha nọrọ itu asụghasị nọ ihe gbasaranụ mmiri na mmanụ okay anyị agbaratago na ground floor ebe anyị dọwagasịrị ngwa afịa ka ndị bụ ndị na-ego anyị afịa bụ ha bịa ha afụgodo ife anyị na-ele ngwa afịa ndị ị fụ na showroom ebe a bụ ndị obele maka obubu maka imebi ihe a na-akpọ tiles ndị nnukwu ya nọzi na nnukwu warehouse anyị maka anyị na-ele pọmpụ na-apọmpụ mmiri mmiri abụrọ obere mmiri anyị na-ele pọmpụ gọọmenti na-egoro wee pọmpụọ mmiri from one distance to a longer distance mmadụ isi dịka Enugu buru mmiri jewe Ọnịcha
meshin ya-apọmpụ ya anyị nwere such meshin ndị nnukwu a nọ na warehouse mana m na-ezi gị ndị obere i nee anya n'aka ekpe m ị fụ ndị a na-acha ka stainless ndị a bụ ndị na-ebi n'ala mmiri meshin ị fụrụ na-ebi n'ime ala Kedu ife ndị oyibo ya na-akpọ na-akpọ ya? submersible borehole pumps Okay. Ee, egwucha ihe anụ ndị oyibo kpọrọ borehole egwucha ya bụ olulu mmiri e were meshin a tight ya na pipe connect ya waya dọkpuo nye n'ala mmiri Nke a na-akpọ o biri n'ime ebe a ọ ya wụsu Okay. were mmiri mmiri na-agbagote n'elu ala hmm? ọ gbagotezie n'elu ala e treat ya na ọ bụrụ nke na-adịrọ mma e treatchaa nya e distributuo nya ebe ndị mmadụ ya na-ekuri ya na-aṅụ hmm. ihe a na-akpọ ndị nke a wụ sumo or submersible pumps nee anya n'aka nni m ka m si ekwu ndị obere ndị obere bụ ihe dị ebe a ndị a wụ sewage pumps i je dịka na Lagos Island ebe e nwere nnukwu high-rise structures nnukwu building eh, nnukwu ụlọ dịka ọfịs ndị Central Bank ị ma na ndị mmadụ ọka ahụ mmadụ nọ n'ụlọ a more than 500 people fa ncha jechaa toilet toilet a nwere ebe ọ na-abanye a na-akpọ septic tank Ee, ọ bụ ebe ahụ machine a na-ebi n'ime that very soakaway o nwere mgbe o eruo oju a start ya machine a o si n'ike mịrị nsị si na this line mịpụ ya ebe a chọrọ ka nsị ahụ na-aga ọ bụrụ ndị ọcha a na-etiritikwu nsị ahụ etiritie wepụ nsị clean ewepụtakwa ezigbo mmiri mmadụ na-aṅụ ma mmadụ na-eji aga Ah, toilet. this serious. this is for sewage Hmm? nke a ị fụrụ na-acha odo odo n'aka nri m bụ nke ndị water works na-eyuz ọ ya wụ e buru mmiri na nnukwu paịpụ ruru dịka ihe dịka 100 inches wee na-agafe mmiri ahụ isi ka e tiritie ka ọ gawa treatment plant ka ewebe treatment plant ihe eyuz a bịa machine a ebe stainless a na-esi n'ime na-amịrị kemikal na-egbu nje na-egbu ihe ọbụla bụ ihe na-adịghọ mma n'ime mmiri o nwere ebe a dọrọ ya bụ kemikal ọ na-apọmpụ ya na-eme inject ka ịgba ọgwụ n'ime line ahụ bu mmiri na-aga dịka ọnịcha from Enugu ka ọ na-apụghị mmiri ka a na-etiritie ọ machine a na-abịa ihe a na-akpọ ya bụ chemical dosing pump Hmm? automatic system like ọrụ anyị rụọrụ His Excellency Prọfesọ Chukwuma Soludo na Anambra steeti mmiri ọbụla bụ mmiri anyị na-enye ndị Anambra nwere ụdị ihe a na-akpọ chemical dosing pump e ji na-etiritie ka nje bụ ihe a na-akpọ nje na-esi na Bacteria. mmiri bacteria Bacteria. ee nọ na mmiri pụọ so that mmadụ ṅụọ ya aṅụta nso ghara ịṅụta nsogbu hmm? ị gbarata side a ị fụ these machines as I said ndị a wụ ndị obere ndị obere machine a na-ebe anyị na-akpọ ya multi stage pump multi stage pump nke a wụ ndị obere e nwere nke ya ha ka ụlọ ha ka moto ọ ndị a wụ ihe na-eburu mmiri o si n'ọnụ otu a kuru mmiri ọ were spin

split casing pump split casing pump pọmpụ a ụfọdụ n'ime ha si obodo a na-akpọ Turkey ụfọdụ si obodo a na-akpọ india ụfọdụ si obodo a na-akpọ amerịka wee bịa ụfọdụ si obodo a na-akpọ china pọmpụ a bụkwa pọmpụ ndị water works na-eyuz ịpọmpụ mmiri in large volume large volume that na a tinye mmadụ na paịpụ ebe mmiri na-ekwo mmiri ekworo mmadụ na-aga ndị a wụ ndị obere ihe anyị nwere ndị nnukwu so like I said anyị nwere pọmp for oil and gas ị je na Apapa o nwere mgbe tanka tanka tanka na-ablọk ụzọ Apapa ụzọ aha aga ọ kọmpini anyị bụ Overman mere introduce to most of the depot ma Ibeto ha ma Chipet ha ma Capital Oil ha ma Integrated Oil and Gas most of ndị be anyị nwere depot ma ndị obodo ọzọ nwere depot Overman mere introduce some pumps to them ya bụ itinye your truck 33,000 liter na gantry ebe a na-elodu mmanụ itinye ha ebe that truck in 10 minutes 10 minutes truck ahụ ejuru Are you serious?
by the time anyị bido mewe install depot to depot ndị ọzọ hụrụ ya na-egozi ya n'ike anyị were make sure na anyị supply the equipment a ihe gbasara hold up na Apapa pụọ Ị ghọtago. so ị je na ndị na-eme apọmpụ mmanụ a na-akpọ crude from Warri from Bayelsa from Port Harcourt most of the big big big organizations e nwere ebe a ma Total ma Mobil eh, Aiteo oil and gas heavy companies ma mm, Tonimas ha ndị be anyị niile nwere depot anyị na-ebu ihe pọmpụ eji amị crude crude ihe ya pọmpụ crude from Lagos to Sokoto hmm. ihe ya pọmpụ ni crude from Lagos to Enugu enwere pọmpụ for it as you are driving your vehicle agba na main road pọmpụ na-akwa mmiri na-akwa mmanụ na-esokwa pipe na-agba na main road na-ejekwa another state so such pumps na-abịa from Overman Wow. Yeah. so ọ ihe anyị gbatara na bọyị anyị ji wee sị nde be anyị na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ without ịgba bọyị nwa bụ Kelvin Ekenedirichukwu Ifegwuike Ikenga ndị Iwollo akarịghị m ịma anya ihe a enwere ka ọ bụrụ na vileji ga ntụ nọ kịta na-egbu akwụ ọ soro ndị nọ n'ụlọ na-ana politiks mana ọ bọyị ka m ji gbaa si na bọyị gawa conferences si na bọyị chigata bakwuo skuul gụkwuo nke bụ akwụkwọ nwee ike ị na-emezi employ professors na-eme employ ndị gụrụ akwụkwọ fa abụrụ my staff okay now o nwere m chọrọ ịghọta sa ife ị na-eme ka anyị ghọta kịta bụ na obodo ọbụla maọbụ steeti ọbụla maọbụ famili ọbụla individual ọbụla chọrọ ime ihe gbasara mmiri bịakwute ndị Overman ma mechin a ga-eji gbapu mmiri ma ị gbapu ya gbapu ọ bụgoro mmiri bụ dọtị na e nwere mechin a ga-ebute ọ na-acha ọcha dịka akụ mmiri igwe ṅụọ onye ọ dịghị mma na arụ ihe na-achọ ịkọwara anyị okwuruọra ekelere m gị agbagide maka na okwu ajụjụ ị jụrụ m bụkwu a very good question overman alụgo with over 16 states na Nigeria today with ihe a na-akpọ award letters job completion certificate and i jekwaa ị fụ na ọ na-eme eh? ee ihe a na-akpọ water system water schemes ndị ọcha bịara rụọrọ anyị ebe a na-ekupụta mmiri treatie mmiri wee pọmpụọrọ obodo steeti nwere ihe nke ha mebiri overman na-edozie hmm. dozigharịa nya from sokoto kebbi katsina enugu ebonyi anambra anyị alụgo niger anyị alụgo nasarawa anyị alụgo sokoto as i'm talking to you anyị nwere work going on in different states hmm. na-edoziri obodo machines ndị nke ha nwere mebiri na-echange their machines na-construct kwalụ fa new water works na ọ bụ na fa chọọ wee na-alụkwa ya in a different modern way kịta with ihe a na-akpọ solar hybrid technology hmm?
otu anwụ na-amụ na anyị nwere machines na-abụ anwụ na-amụ dọrọ ọkụ maka anyị ma na ụgwọ a na-akwụ ndị ọrụ ụgwọ ọkụ kịta gara ọnụ so gọọmenti chere chezie wee kpọzie overman overman rụzie anyanwụ wee na-adọta ọkụ wee na-enye meshin meshin na-apọmpụ
anyway eh, igbo mụrụ nze mụọ ọzọ na ntị mụ na anya m akarọ nke unu maka na a na-ama atụ ọ dịka ọ dị n'olu na ife m ghọtara ebe a na ife anyị ncha ghọtara ịgbabụ ndị ụtọ ndụ media na-agbasa ozi ihe eji mara ndị Igbo ịgba mbọ na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ unu anụgo niile that na ndị niile nwere oil depot anything gbasara oil depot and the water system kpọọ overman i meetia na ndị be overman a ga-arụrụ gị etinyere gị mechin ga-eme ka ebumnobi gị and ka business gị wee bịa na mmezu sevuoru gị current hmm. nke ndị oyibo na-akpọkwa solar ịghọtago so maka na ndị igbo si na ọ na-esi na nke onye agara ya so biko dịka ị na-anụ ọnụ anyị taa ịnụgo ọnụ ike nke iwere oge n'ọnụ ụtaba n'ọnụ okwu mere eze biko na-agbasa ozi ya ka anyị mee ka ụmụazị igbo be anyị ghọta that na enwerọ shortcut to success etu ndị oyibo si wee sụ ya na ị ga-esi nwayọọ ị gụọ one ị wee gụọ two maka na onye ndidi na-eri azụ gịnị azụ bikonụ ụmụnne m ka chineke gọzie ndị be Overman ma gọzie Ụtọndụ Media House hmm. dịka ị na-agbasa ozi ọma ndị eluigwe ga na-agbasara gị nke ire site n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ
biko before anyị na-emechi anyị bụ ndị Overman Pumps Limited Overman Group ị chọọ anyị anyị nọ na Lagos a anyị nọ na Abuja anyị nọ na Kano anyị nọ na Kaduna anyị nọ n'Enugu anyị nọkwa online ị chọọ anyị bịa www.overmanpumps.com ị ya-afụ anyị ị chọọ anyị overmangroup.com ị ya-afụ anyị i je na nke a na-akpọ instagram i je na nke a na-akpọ eh, whatsapp all the social media ị ya-afụ anyị ị kpọọ anyị ndị otu anyị abịa bịa mara ihe na-eme machine gị machine nke ị nwere dị ochie anyị elele ka anyị esi convert ya gaa to solar hmm. ọ bụ na ọ ya ha aga anyị bute nke ya with solar so that ị ghara ịna-akwụzi nnekwu ụgwọ n'ihe gbasara ọkụ ndị be anyị kịta
Let them shout out to